si ndoti 2026 tikhala tikukwatira akazi 4 5 pamenepa Ah, zinakati kutero choncho malinga ndi price ya, ma- ya chimanga monga mukumvera pano kuti iyayi kabigiri kaja kasika Eh. eh, ndimaonanso lero mnyuzi akuti kuti iyayi ndithu kathumba ka chimanga kaja eh, tizikagula ka fa- amati 50000 eh, Mm. kangati 50000 Mm. atsali 55000 eh, koma kwa venda atopa chende 64 eh, eh, ndikuti kena kaja tizipana tikuchigayo

apapa nde ikuyandikira lero ndi 31 december 2025 pamene tikupanga video ino ndikungofuna ndicheze ndi anthu awiri atatu makamaka kuti kodi chaka cha 2025 ah, chayenda motani chaka chimenechitu kwachitika zinthu zosiyanasiyana monga nonse mukudziwa kuti ah, tinali ndi zisankho zosankha mtsogoleri wa dziko lino komanso kuposaposa ah, aphungu komanso akhansala iyayi kwachitika ndithu zinthu zochuluka komano sindikufuna kuti ndifotokoze zambiri chifukwa monga ndanenera muja kuti ndikhale ndikucheza ndithu ndi anthu osiyanasiyana so uh, mukundionerako ndifuna ndithu ndingokhala ndi conversation ndi m'bale amene mukumuona ngati mukumuona kumbuyo amene mukumuona ndithu ali apayo amene ndifuna ndithu ndicheze naye kuti chaka chake cha 2025 chayenda motani chaka chimenechi ndithu kwachitika zinthu ziwiri zitatu zosiyanasiyana zimene ndithu tingofuna kuti tiziunikire ya ndiye ndili pano ndithu kuti ndicheze ndi m'bale amene eya, kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani mzanga iwe iwe moyo wako ukuyenda bwanji Ah, ine ndiyamika ambuye moyo wanga ukuyenda bwino kwambiri eh tafikanso kumapeto kwa chaka uku kulibe ukolera mangowa kumatsuka eh ayi zoonadi mzingo wana maziwa ndiye kuti ndatsuka ali pamene papa kuopa ntchentche ndi zina ziwiri zitatu Tangotsala ndi maawazi ochepa chabe kuti tikwangwanule chakachi. Iweyo chaka cha 2025 ungachifotokoze motani? Ah, bale wanga chaka cha 2025 chinali bwino kwambiri Mm. ngakhale zi- mm, sizimalephera zovuta ziwiri zitatu eh, komabe tayenda mpaka nkudzafika siku la lero Mm. eh, monga mukudziwa tinali ndi zisankho eh, anthu pa ground ayankhula zambiri eh, koma kumapetopeto mpaka ana tafika siku la lero hero m'bale wanga
okay ndi uh, mapulani ako Eh, mchaka cha 2026 aliyense amakhala ndi mapulani inde ndikuziwa kuti ah, mwa kuti mwa kuti komana iwe ngati munthu si ndoti 2026 tikhala tikukwatira akazi 4 5 pamenepa ah, zinakati kutero choncho malinga ndi price ya ma- ya chimanga monga mukumvera pano kuti iyayi kabigiri kaja kasika Eh. Eh, ndimaonanso lero mnyuzi akuti kuti iyayi ndithu kathumba kachimanga kaja

eh, zizitheka okay so m- nthawi yosangalala ngati imene kumakhala kuchitika zambiri takhala tikuona pa 25 paja kunachitika ndithu ngozi chanjanjani timaona ndithu ma- ma tv mu maredio amalengeza langizo lako kwa achinyamata amene amakonda mapwando chifukwa tsiku limeneli tu ndi tsiku limene anthu amasangalala mopitirira mulingo langizo lako ndi lotani Ah, apapa tinene chilungamo ndi mmene zinthu zilili um, tiyeneka kukhala osamala eh, mapwando samatha ayi moyo Eh. ngati tili ni moyo ayi mapwando samatha Eh. akubweranso 2027 Eh, tizayenekanso tizasangalala 2028. Eh, ah, iya mawanso pamenepopo ndiye kuti tiyeneka ndithu kukhala ndi limiti ya masangalalidwe kuti tiyenda motani ambiri amapita kuchechi Mm. Eh, poti lero ndi kuti usiku uno kukhala zikondwerero Mm. mtchalitchi anthu achezera Mm. ya so mufune kukhala ndi limiti kuti ndisangalale motani Eh, a chakumwanso alipo Eh, imwaninso mwa limiti Inu- inu- Eh. inu muli pati Eh, ah, Akuchaya tima- chika mna- eh, timatenga nawo chakumwacha Eh, tipa- eh, kuti mwina tichapepo mmimba pam- pamapezeka kuti pena pache padwala Eh. Eh, kani mutu umene umapweteka ah, timapanga nawo zimenezi tiona kuti tipanga bwanji Eh, so tikhale ndi limit mamwedwe ya komanso mapwando kuti tiyenda motani Mm. Eh, ambiri nimadandaula amapezeka kuti ali pa chakumwa akumwera komwe ku Limbe Mm. koma amakhala munthu kwa Manase uyenda bwanji uyenda bwanji u suppose uhave transport mm. eh, kuti uona kuti uona kuti upanga bwanji koma sizoona kuti muzikachita struggling mutala apeleka akugundatu eh, eh, basi wayiluza driver ndi wolakwitsa ndinamwera zanga unamwera zako komano kuyenda molakwika msewu ndi wa tonsetu anjinga za moto mm. oyenda wapansi mm. komanso anzathu amagalimoto choncho tiyeneka kukhala osamala kuona kuti tiyenda motani hello abale anga tikuterotu kuti basi tingofuna tikhale ndi macheza ndikucheza ndithu ndi mzangayo sanazipange introduce chifukwa wangofikira nkhani komano ndimfunse kuti kodi iyeyu dzina lake ndani ya azipange introduce mwina nkutheka kuti mwina pali eh, malo opezera banja sa- sasowa akhoza kukhala kuti ndi omwewa ndithu mwina pali mahope ena ake amene akuonera pakadali pano adziwe kuti kodi amene akumuhopera ndi ndani? Mzanga tangofikira ndithu nkhani zosiyanasiyana, iweyo ndiwe yani kwenikweni? Ah, ine m'bale wanga ndine Boniface Onyeka Gonani. Umachokera kuti? Inetu m'bale wanga ndimachokera kwa Manase. Hmm? Yeah.
Kubadwira home origin? Ah, inetu kubadwira ndi ku Nigeria. Komano tinafikira kuno ku Malawi through Mozambique. Mhm. Choncho ndine nzika nanga sindikutha zaka zambiri pii ndilimo. Muli konko. Eh, ndine nzika ndithu ya Malawi. Koma ife kumuzi ku Nigeria. ah okay ineyo ndingosangalala kuti ngakhale mango ndapeza mango mkuluyu naye kudya mango ngati mbira komabe ngakhale ndapeza kuti asenda kale komabe ndathokoza kuti unali ndi kanthawi kuti tithe uh, kucheza makamaka pozindikira kuti takwanitsa ndithu chaka tikuchimaliza apapa 365 days si masiku oti tikhoza kungowerenga ndi zala kufika pano tili ndi moyo ndekuti ndi chisomo mulungu amakhala kuti watisungira ya nde inetu ndikufuna kuti iwe uyankhule mawu ako omaliza ndisanabalize zimacheza amenewa Eh, zona. tangonena chilichonse chakukhosi Ah, ine ndiyankhule chakukhosi Mm. Ah, munga mukuziwa mnyengo iyi Mm. Eh, tili mnyengo zachisangalalo munga ndanenera pachiyambi Mm. Eh, tiyeni tikhale osamala Eh, komanso anzathu a njinga za moto mm. eh, paja amapeza nthawi zambiri amenyeko pang'ono komanso mm. kunyamula customer mm. eh, pamene zachita kuti zinthu siziyenda ayi mm. eh, kale lomwe siku loledzera ndi siku lililonse eh, munthu umasangala siku lililonse komano eh, is a christmas komano ayeneka ndithu amweko mwabwino kuti so amene amunyamulayo akafikenso wamoyo mm. eh, anzathu amene tikusangala usiku uno tisangaleni mwabwino eya mpaka ndi tione kuti tsogolo kuzikhala motani Ndakunyadira nzanga poti unali ndi nthawi yoti ticheze pamenepo. zikomo kwambiri bale wanga Ah, ndikutero ndithu kuti ah, timangofuna kuti tingokhala ndi ka conversation kakang'ono pamene tiku- tangotsala ndi ma hours ochepa chabe kuti tilowe mchaka china ndikhulupirira kuti amene mukhale mukuonera video iyi muyionera ndithu mchaka chinacho koma video imene taipanga pa 31 december ah, mchaka chimene cha 20 a 25 tangopangani subscribe to this channel komanso tayikani maganizo anu makamaka pa zimene tacheza mu comment section umo chifukwa zimenezo ndi zimene zimatipasa ife mphamvu kuti tipitirize kumachita zimene tikuchita pakadali pano until that next time ndingoti mwakumva nonse zikomo